ndiye tikupitirira ndi nkhani yokhudzana ndi nkhondo ya badiri taona kunena kutino saad ibn muad radiallahu taala anhu allahu subhanahu wataala asangalale naye iye ndithu adayima ndikumuwuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kunena kutino lero lino chilichonse chimene ungatilamule palibe ngakhale mmodzi mwa ife amene anyozere chifukwa ife tidakukhulupirira komanso timavomereza kuti uthenga umene umatipasa ndi wochokera kwa allahu tabaraka wataala

O Allah azza wa jal, kachipanda inuyo Allahu subhanahu wa ta'ala mahtadaina, ife sitikadaongoka. Kachipanda inuyo Allahu subhanahu wa ta'ala kuti mwatikomera ifeyo kuyika imani m'mitima yathu kachipanda chikondi chanu inu Allahu subhanahu wa ta'ala pa ife ife sitikadaongoka wala tasaddaqna wala sallaina ife sitikadavomereza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wanu

ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapasidwa maganizo ndi saad ibn muaz radiyallahu taala anhu kunena kuti ya rasulallah e inu mtumiki wa allah subhanahu wa taala tasiya ku madina kuja anthu amene amakukonda kwambiri kuposa mmene timakukondera ife taonani saad ibn muaz radiyallahu taala anhu akumuuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ku madina kwatsala maswahaba kumene kujako kwatsala anthu anthu amene chachikondi chawo pa inu mtumiki ndi chambiri kuposa mmene timakukondera ifeyo sakudzichemerera maswahaba kuti ndi womkonda kwambiri mtumiki saa salama kuposa ena sanapange zimenezo maswahaba koma akudzichepetsa kuna kuti chikondi chathu nchochepa kuyerekeza ndi chikondi chimene maswahaba amene atsala ku madina ali nacho pa inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye ndikuona kuti inu mtumiki saa salama musalowe nawo m'bwalo la nkhondoli koma kuti mukhale pamalo okwerapo pang'ono mukhale pamenepo tiika mahosi athu mukaona kuti awa okanirawa lero lino ife akutipha akutimaliza pa nkhondo imeneyi

ameneyotu mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi maswahaba ake pambuyo poona kuti maswahaba amanga tenti pamalo ena ake kummangira mtumiki ndiye mtumiki adakhala mmenemo ndi abubakar siddiqi radiallahu taala anhu nayenso mtumiki mmenemo adapanga dua kunena kuti allahumma in tuhlak hadhihil isaba fala tubad fil ardi o allah azza wa jal ngati mungalole kunena kuti masahaba anga ochepawa lero lino aphedwe ngati mungalole kuti masahaba anga ochepa amene ndili nawo pa nkhondo inoyo lero lino awonongedwe agonjesedwe ndiye kuti inu mulungu subhanahu wa taala simudzapembezedwanso pa dziko lapansi

Kenako anatuluka mu tenti kupita ku malo amene amaka- am- am- amalo amene adakonzedwa kuti akamenyerane nkhondo asilamu komanso ndi anthu okafi- o- okanira mwa allahu subhanahu wa taala atafika pamalo amene aja ndiye mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatenga ndodo ndi kumapanga maki mtumiki sallallahu alaihi wasallam amawasonyeza masahaba olemekezeka kunena kuti hadha masrau fulani ibn fulani ghadan insha allah malo amene ndikujambula apapawa ndi malo amene wakuti wakuti adzagwere ndikumwalirira wakuti wakuti kafiri uja amwalira pamenepa wakuti wakuti wokanira mwa allahu subhanahu wataala uja amwalirira apa wakuti wakuti uja akamwalira apo ndiye kuti mukayang'ananso pamenepopo nkhani yokhayo ikukupasa picture kunena kuti mtumiki amazindikira zimene inu ndi ine sitingazizindikire